Ami. Hmm? Eh, jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani ne yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ne y'a ye k'a fɔ musa tɛ ka kalan minɛ sɛbɛ la mhm. maa caman y'a kuma fɔ n ye nka n ye n tulo c'a kan ka n ɲɛ c'a kan fo ka taa kɛ n yɛrɛ ye n bolo da kisɛ kan sisan komi kalan man d'a ye n ye n sigi ka miiri n ye hakilina min ta n b'a fɛ ka musa don teni na e ko cogo di ka musa don teni na n'a ma se ka ko ɲɛ a yɛrɛ ye n'a ma se ka ko fosi ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye a na se ka ko dɔ kɛ faso ye n terikɛ dɔ bɛ yen n bɛna ko bɛɛ lajɛlen ta k'a d'o ma ni ala ni kira sɔnna ma an denkɛ bɛ taa faso kunmabɔ ayi sanogo kuma bɛɛ fɔ fo o kelen nin a tu ka b'i da kɔnɔ mun na aa ça fait ni ne y'a faamuya e dɛsɛra ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ musa la i y'a ɲini k'i b'a faga i dɛsɛra a la i bɛ taa n'a ye k'a bɔ ne kɛrɛfɛ ka taa d'a fagabaga ma o tɛ ya nin y'o de ye o ami
musa ka taa faso fini ta ne hakili la o ye kunnawoloba de e ni ne fila bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan su ani tile minnu bɛ ka anw kunmabɔ minnu dalen don mugu ani kisɛ cɛ la ne y'a ye e bɛ hɛrɛ hɛrɛ la ne b'o hɛrɛ min na bi an bɛ da ka sunɔgɔ an bɛ wuli an sago ma c'est grâce à eux maa dɔw de sɔnna ko o ni di faso kunmabɔli ma ko n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ bɛ bin anw kan olu de bɛ fɛrɛ ka sa n'o tɛ hali kala a t'an wagasi ni e ni ne fila ni an den taara fara o maaw kan ka jamana kunmabɔ ne bolo o ye hɛrɛ de o o juguman yɔrɔ bɛ min sanogo e bɛ ko min fɔ nin ye o minnu bɛ ka sa nin ye dun o tuma na o ni ne y'a faamuya ne den ka taa ka taga a- i ka taa taa ne den di fagabaga ma o tɛ ya Ɔ, n'i y'a- ne den tɛ taa yɔrɔ si Ɛɛ, ami ne y'e ka kuma faamu ɔɔ, minnu bɛ ka faga o tuma o teni de don o, teni tɛ o maa tɛ sa e bɛ sɔn ka fɔ kabi ngala ka e dan fo ka na se sisan ma k'a ka maa dɔ ma sa kuma tɛ ne yɛrɛ ma o tɛ kelen ye o u tɛ kelen ye maaninfin si bɛ ala de bolo wa bɛɛ n'i sayɔrɔ de don a kɛra teni ye maa caman bɛ don teni na fo ka t'o bɔ o tɛ sa teni na o bɛ sa so de o tɛ sa kɛlɛyɔrɔ la ami i sɔnna i ma sɔn ne kɔni ye n ka décision ta

ne bɛ ka n ka seko ni n ka dɔnko yira fasojɔ la wa musa fana kan ka taa ka seko n'a ka dɔnko yira fasojɔ fana la n'a ye faso fini ta minnu bɛ ka sa e bolo musa ka fisa n'olu ye a man fisa n'olu ye o olu jɛnna o musow n'u denw n'u baw n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔ ka taa mugu ani kisɛ cɛ la walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na ne yɛrɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na ne kun na maa dɔw de sɔnna a den ka taa o maa dɔw de sɔnna a den ka taa mun na e bɛ ban e den ka taa walima e bolo ko e ka fisa n'olu ye ya au contraire maa maa bɛ yen n'i bɛ sɔn ka kɛ sababu ye e den ka taa faso fini ta walasa anw bɛ se ka lakana cogo min na tiɲɛ na barikaba de b'i la ka woloba bɛɛ tɛ se k'a kɛ ne ka decision e tɛ koyi a bɛ diya ne de ye ne de ye n ka decision ta musa a bɛ taa i sɔnna i ma sɔn n den tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ wa a tɛ fini ta dɛ a tɛ fini ta dɛ. ami i sɔnna i ma sɔn a bɛ taa i ma faamu i ka kuma faamu. o y'i ka fɔlen de sanogo. awɔ o y'i ka fɔlen de. n'i y'a ye farafinna bɛ ka bɔ nɔgɔ la faamaw ka baara de don.

e tɛ maloya dɛ e t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kare de kɔnɔ sape
mais bebe kare kɔnɔla ka mun b'an ka ko la
o bɛɛ to yen fɔlɔ n ye min f'i ɲɛna a kɛra cogo di Sape nin ye mun ye ne ma se k'a dafalen de sɔrɔ n bɛ k'a tɔ de ɲini ni n y'a tɔ dafa sɔrɔ n bɛn'o fana d'i ma
kɔrɔ t'e kɔnɔ ko ne y'i ka musonin ɲɔgɔn ye An sape bebe ni n y'a dafalen sɔrɔ n bɛna a d'i ma n tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne n ka wari dafa k'a di yan sape ni wari ma dafa ni ba cɛ bɛna dɔn n ye mɔgɔ min

Asi, hmm? ne yɛrɛ kɔni ma foyi de faamuya e ka ko tagabolo la e bɛ don i bɛ bɔ i bɛ don i bɛ bɔ tile kelen e ma deli ka n'a fɔ mama n ka na n sigi gabugu da la ka nanw kɛcogo lajɛ ka tobili kɛcogo jateminɛ e dun ye muso de ye don e bɛ taa cɛlasigi la koyi asi muso bɛ ko o ko min na cɛlasigi baara i k'i kalan o la o ɲɔgɔn tɛ dɛ i mana se parili la cogo o cogo i ka ko ka jɛ ka fini sanumanw don ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ la fo bɛɛ lajɛlen ka kulonkɛ ka se u yɛrɛ ɲuman minɛn tacogo n'a bilacogo ɲuman i ka so la n'i tɛ se tobili la fu don dɛ asi
mama aw ka nin baarafin ninnu ni nin tobiliba ninnu olu tun ye fɔlɔ de ye koyi an t'o tile la bilen koyi en plus tobili ninnu tɛ ne ka projet la koyi ne ka tobili ninnu ni baarafinba ninnu olu tɛ ne ka projet la dɛ ne bɛna furu cɛ ma o tɛ nin si dɔn ni kɔngɔ y'a minɛ an bɛ taa restaurant na kɛ baarakɛla bɛ yen o tiɲɛ yɛrɛ la
asida e b'i furu yɔrɔ dɔn koyi

Mugu kasa ka kɛ n fɛ i b'a dɔn sisan ne bɛna bɔ sisan ne mana nin wɔrɔ daminɛ n'o kasa kɛra n fɛ fo ne ka tila ka don tuguni ne ka taa n ko ka tila ka n changer tiɲɛ na mama ne tɛna se k'o kɛ don wɛrɛ n b'a kɛ y'a mɛn Asi Asi ni e taara cɛlasigi la tan to Asi k'a sɔrɔ e tɛ se foyi foyi la daga wulilen e t'a yɛlɛn dɔn Asi mun de bɛna fɔ nka baarakɛla b'o bɛɛ ɲɛnabɔ yen sa

I sigi a ka ɲɛ.
Donc, e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ ne gɛrɛ fɛn foyi ma ye. Donc, o de kama ne ko n ko toujours e ka to k'i ma deli la. I ka to ka ne i bɛ kulokɔrɔ kuma dumanw fɔ n ye ka ko dumanw kɛ n ye o de ka di ne ye o. E de kunkolo la sisan ni mɔgɔ min ye ne ye tan ka tila k'e ye dɔrɔn u b'a dɔn k'a fɔ k'e de ye ne furumuso ye.

e n'a fɔra au moins au moins ni mɔgɔ y'i ka wari ta k'a fɔ i ɲɛna n bɛ tila k'a d'i ma kɔfɛ mais ni aw bɛnna min kan a tigi makɔnɔ n'i y'a ye a tɛ k'a d'i ma i bɛ sɔrɔ a ma wari sɔrɔ de ou papa ne dun delila k'a f'i ɲɛna k'i ka juruta ninnu man di ne ye
non n y'a ta ka n ka ko urgent dɔ de gérer kɛ waa bi naani kama ale bɛ se ka na ne kulokɔrɔla fɛnɛ tɔɔrɔ tan cogo di an y'a ta ka message la ko ne m'ale ka wari sara k'ale bɛ taa tribunal convocation tigɛ ne kama ou ale bɛ taa tantôt ale bɛ nin kɛ ka ne dun filɛ yɔrɔ min na ka wari foyi foyi tɛ ne kun wari min bɛ ne kun sisan sigiyɔrɔ ni jɔyɔrɔ la o ye waa tan de ye.
papa kana jɔrɔ o la sa mun ne y'i furumuso de n'e ye problème sɔrɔ ne de y'a sɔrɔ wari kɔni tɛ ne bolo sisan nka mɔgɔw ka pari wari de bɛ ne bolo n kɔni bɛ se k'o d'i ma

Asi, n bɛna kuma min f'i ɲɛna a kana digi i la dɛ

nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ne tɛna siran mɔgɔw ɲɛ ka ɲɛ jɔ ala la caman bɛ yen nɔ bi olu bɛ seli wa u bɛ sun nka u ŋaniya finnen don ni ne asi seli don sera ne bɛ seli o don nka ne tɛ seli mɔgɔw ye
Oui, allô Voilà, ne kun bolo yɛrɛ la san san ta. Esansi fɛn saba de bɛ n bolo ani gazuwali fɛn naani. Non, n bɛ k'a di waa tan ni fila fila de o yɛrɛ e de don dɛ sinon n t'a d'o la dɛ. An bɛ taa ta risque kɔnɔ cogo min na est-ce que e b'a kalama? problème tɛ yen fila dɔrɔn n ka cɛ a kɛ saba ye sabula n'i y'a kɛ saba n bɛ waa kelen kelen bɔ a la a bɛɛ n'a la cɛ d'accord problème t'a la bon ee su in na une heure wagati i jilaja i k'an sɔrɔ an ka kare kunna i y'a faamuya i tɛ n dɔn n t'i dɔn m'a d'i ma dɔrɔn i ka n ka wari d'a banna fo b'a to yen an k'a kɛ ten
ee cɛ cɛ aw tɛ sabali e ni ala cɛ i yɛrɛ faso jamana kɔnɔ e bɛ nin manamanako kɛ tan e t'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw bɛ gɛlɛya la esansi ko ni gazuwali ko sababu la hali dɔw tɛ ka esansi kɛmɛla sɔrɔ walasa ka t'u ka baara yɔrɔ la dɔw ka déplacement ye problème ye vingt litres b'e bolo fo joli joli ne bolo ko vingt litres ye waa saba de ye ou bien waa fila ni dɔɔni mais e bɛ ka vingt litres feere fo waa tan ni fila.

A kɛra tile fila yɛrɛ voilà n tun bɛ ka taa javiya de la ma cɛ anw yɛlɛma bolo ka ca i yɔrɔ n'i yɛrɛ kɛra cɛbakɔrɔ souvent i ka to ka i bolo yɛlɛma yɛlɛma ko dɔw la quoi voilà i hakili ka bon trop eh, ma chérie au fait ni n terikɛ an kumana an kumana ira ko in kan kosɛbɛ mhm. nka ne ka jateminɛ na mm. ne terikɛ a kagana jalen don kosɛbɛ wa a tɛ ka ko dɔw ɲini k'a faamu o tɛ ka bɛn ne yɛrɛ ma
Sanogo, awɔ ne tɛ k'o faamu dɛ non c'est à dire que ne ye kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna walasa aw bɛ se ka bɛn cogo min na ya ne yɛrɛ mana ye k'e e ɲɔgɔnna dagabana muso ye i cɛ ka ɲi i filɛli cogo ka ɲi i yɛlɛ cogo ka ɲi i taama cogo kɛrɛbɛtɛ cɛ cɛ b'o sɔrɔ ka tila ka essayer ka nin ko sugu ninnu kɛ aw muso sugu la ah vraiment c'est honteux Sanogo walahi e kɔni wagati si e tɛ falen mais cɛ de don ya mais ne ka kuma na ne ye min ye le gars ne veut juste pas changer awɔ ne ye hakilina yira a la hakilina caman caman nka malgré tout a bɛ ka essayer ka baser a yɛrɛ hakilina de kan ne kɔni bolo teriya dabɔra aw ka ɲɔgɔn hakilina ɲini ka ɲɔgɔn bilasira sira ɲuman kan min tɛ bɛn k'o fɔ ɲɔgɔn ye ale ye denbayatigi de ye comme moi wa an ma teriya daminɛ bi teriya in yɛrɛ daminɛna kabi an si ma muso furu depuis waati min na eh, ne tun bɛ to ka dɛn k'i filɛ filɛli cogo la i yɛrɛ tun ma sigi ni min ye nka n b'a dɔn i fana i tun bɛ ka n ye mais kow n'a cogoya de don ne hakili la ma chérie e filɛ nin ye e ka ɲi maa min bolo maa min bɛ se ka e valeur dɔn min bɛ i bɛrɛbɛrɛ k'i bila condition ɲɛnama e ni dusukasi yɛrɛ man kan dusukasi bɛ yɔrɔ yɔrɔ walahi Ajara e man ka kɛ mais ne bɛ k'a ye ne ka cɛ bɛ ka essayer k'e sɔn sigi tasuma kan o tɛ ka bɛn ne ma
Sanogo. N'i ka bɔ. Ee,
Ajara. O cogo nin na ten. Juste ne b'a fɛ i b'a dɔn écoute.
Sanogo. N'i ka wuli ka bɔ n ka so yanni n ka jama jɔ i la. Ma chérie, kan'a faamuya ka taa o cogo la sa. Ne b'a fɛ ni e ni ne fila ka bɛn ko la. Ne ko
e yɛrɛ bolo ko ne ye muso sugu jumɛn de ye mun na ma so fukusa fukusa fukusa tu ne tigɛra i la